anyị lọta anwụ Ndị mbụ ndị Enuanị daalụ nị. Ee, nze na onye eri kwe ya weri o. Afa afa anị onye onye anị. Ogbueshi. Ee, nze na onye eri na ya weri. Nye m chọ ka anyị neba anya tata bụ nye ọ bụ na ọ dị m ọnya n'obi. Ọ bụ m nye mwuche bụ na ahụ a asọ wee na-abụ amarị na agwa wa. maka na nye adị amarị na ka achọ ka anyị neba anya ka anyị dụọ onwe anyị ọdụ gbasanị ụmụnne anyị ndị ọ bụ na we je akwamozu e, onye ọ bụ na adịa we mmadụ ada akwa onye ọdịa mmadụ ada akwa onye ọdịa ọ bụ na ọ bụ na eyo na-abụ ebo tụmadụ onye ọ bụ na eyo na-abụ ebo ya ma jee akwamozu onye o je dọnọ were otu oseti akwụkwụ wee weche nye ori erie tie n'ọnụ ị tie n'afọ ị emezie na ọ dịna mma kwụsị a site tata jeme nye dị mma na adị egbu ya mana site tata jeme ọ bụ na ya amarịghị na mmadụ ada akwa onye ọdịa mmadụ ada akwa nwa ọ bụ nwanyị ọ bụ na ụnụ na-abịatọgide ụtọ metọ lue ị ga-emesị bụrụ gị ọkpala n'ebe o si bịa nwanyị dọ ya ma jee akwamozue ọ bụ na eyo na adị mma chinedọ nye ị ga-enwedo m ike mee ya kwado we ka ị ga-esi nwe ike kwado we etikwana ego ị na akwamozu ọ. mmadụ adịghị eni nwa ọ bụ na ị dekọ ga-etie aka mmadụ ka ị ga-esi weshe ọ bụ na ị ga-eweshe hụ wụcha ya wesị wee nye ụnụ wee nye nwa mmadụ adịghị eni nwa mmadụ adịghị akwa nwa o nwe ka anyị si eme omenala bụ mmadụ nwụ naanị ka esi eme bụ mmadụ nwụ ị nụ na mmadụ nyụkwụ m anya abụkwana n'onye anwụ o. na omenala anyị bụ ndị Enuanị tụmadụ obodo m si bịa bụ Ubulukwu maka na anyị bụ ndị ọ bụ na mbụ elu ike kpọọ mmadụ afa na ọ nwụghị mana ebolu ike memesi ọgwụ yesi ya bụ onye ọgwụ ukwu nnadi anyị bụ Ezemu bụ onye mee ekwuchi obodo anyị si bịa bụ Ubulukwu meni o ji sapụ meni we ji kpọma ya Ubulukwu maka ụfọdụ ga-agwa anyị na ọ bụna ya mee bụ ya bụ obodo na o nwere ndị bi na tupu o ji bịa ekwere m na o nwe ndị bi na tupu o ji bịa mana tupu o ji ga-abịa o nwe nye e bu akpọ obodo ni o na afa bụ Ubulukwu tupu o ji bịa mba ọbịbịa bụ nye meni o ji bụ na onye ọbụla e bimezie n'ofu obi ọgwụ ọgwụ ndị ọgwọ dịka ọgwụ ndọ ga-enwe ike dọkọme ndị mmadụ enweghị ike biri na-ekwu na ofu ọnụ ofu obi na-achịwe ya bụ kịka ame bụ a nụ na mmadụ nyụkwumanya nke ụnụ akpọ na mmadụ anwụghị ị nụ na mmadụ nyụkwumanya na ọ dị ekudo ume ebulu wee dome je gwa ebo na nwa ụnụ na-amakwana nye emere na-asụ anwụwa ebo aba bịa ebe ọ bịa na ọ bụ n'iwu na ọ ga-abụ ndị ọdịa maka na nye gwa ebo bụ na asụ anwụnwụ n'iyi ka ọ bụ nwanyị ebo aba gbakọme aba eye ọgwụ nke izizi aba eye ọgwụ nke ekpo na-abị aba eye ọgwụ nke ekpe atọ wee yesizi ọgwụ nke kpa atọ ni na o nwere ike kwuru tupu a ga-eji kwu n'okenye eweri wee kpọọ afa a n'okenye eweri ebo sigbuo osi diarị gbada bụ nye ga-anọ ọnụ ndị dia na-agbago nye agbajie ọ bụ na edu isi n'ụzọ na akwa asụa ndị ga-akwa akwa ni bụ ndị ọdịa ọnwa nwandu abụna nye wa agọgọ ọnwa nwandu abụna nye di ya na ọ ga-ejebe o nye ọbụla ọ hụrụ na ọ tụtụlụ tie n'ọnụ nye ọbụla ọ hụrụ na ọ tụtụlụ tie n'ọnụ yo ga-amarị na mmanya wa wee si ezune nni wee si ezune ee kanopi ezune ekwa akwade eyi di ya oyi mụ amụ iji akwamozu e jee seti ụkwụ na eri nye oriri nye ọbụla ya hụrụ ya atụtụlụ tie n'ọnụ kwụsị ya si tata jeme ka m si bido agwa m ụnụ na nye dị mma na adị egwu e mana nke na ịmarị gba na-eme o werikwa isi o ọgwụ onye mmadụ eme anara isi si tata jeme mụla uche jụpụcha ajụjụ ka ọ bụ nye na nwata na-akọkọ nwanyị ka ọ bụ eziokwu dọ ka ọ bụ ntụ nye na nwata na-ekwuzi na ya tata eziokwu dọ ka ọ bụ ntụ ọ bụ nwa ememe ka ọ bụ ọbụla nye eme ọ bụ na enwe ememe dọ mụla ya bụ wele ogeni jụọ onwe ya ajụjụ bụ nye na nwa ndụ nta na-ekwu ọnwụ bụ eziokwu dọ ọ bụ na ọ bụ na nye marị jụpụcha maka na ajụjụ ada efu ụzọ ịjụpụcha akọwa anụ wee na nye na nwata na-ekwu bụ ezie si tata jemeni si tata wele mmeri nsọ ịnụ na mmadụ nwụrụ ebo eyega ọgwụ yesi ọgwụ akọwa we na okenye ewerio ebidozie we nye gbasara akwamozu oyo ihe izizi ị ga-ajụ bụ mgbe asha one ka ọ dị maka na-asụ we n'ebe ebo nwudome kedu ọkpala si ebido mgbe asha one ka ọ dị ịmarị mgbe asha one ọ dị ya marị nke oneyu nwa dị adụ atụ ntụ elugbọ adụ ebudo ọgbọ amada elugbọ adụ ebugoni ọgbọ elugbọ ịmarị mgbe asha one ọ dị mara oneyu nwa dị ya marị ka ọ bụ ya ụdịa ụdị ama isi ka ọ bụ ya dị ọ bụ na ya ụdịa onye ọ na-epeni ụdị ama isi du isu n'ụlọ be onwe onye ịchụ ihe n'iwe wee kwado ya bụ akwamozu ihe mmadụ ya jee ewe ka ọ bụ ya eje ihe nwunye ya kọyala abụ na nye iyi ezi uwe wee nie onye di ya tụmadụ onye yu na-abụ ebo ọ bụ na onye ọnịna yu na-achị gbọkọ jọgbu onwe mmadụ ada akwa nwa ahụghị ya bụ nyebe omume n'ụzọ dị iche n'iche ya ka n ji sị ka n ti ọnụ n'ime ụnụ kwụsị ya ọ bụ na enu ọbịa n'oge buche ka ọ bụ amarịna nye dị mmarịna a da egbue mana esi tata jeme ịmarịga kwụsị ya ị nụ na e nwe mmeme akwamozu ya chọpụcha eniwe akwa unu achọkwa mma mmedia ọ bụ ya dịa m ọ bụ na ya ụdị oyo oge na eyi na oyo nọ n'ọgbọ ma na-eyi ụdị ya du isu na ebeghị ụlọ obeghị ozugbo ozugbo ejekwa ebe na ememe akwamozu ọ na mmarị na osikapa we si asọ ụsọ osikapa we si sọ ụsọ osikapa we si na ka o si dị ị hụ elegede n'iwe ebuche ị hụ mmanya ị la ejikwa ọnụ ị rigbuo onwe ị i lu ebe dị nọ chọpụcha ewe akwa ọ bụ na yu na achi yu na echi na unu bụ ebo e unu abụ na ebo were uche ị duo onwe ya ọdụ were ile ị gụọ eze ya ọnụ were ile ị gụọ eze ya ọnụ wee zụọ nwata mara ihe o lo ọ zụzị onwe were ile gụọ eze ọnụ du isu n'ụlọ be nwachara ya ga-ata na ya ụta na iji name ejụa e ikim ijiri bịa bụ na-akwa nọ ya gwa we na ya ụdị ya na mmadụ ada akwụ ya ọdị ya mmadụ ada akwa nwa nọkụ ọshadomekwo n'ọnụ maka na o nwe ebe m ga-ekwuluzi ya bụ okwu okwukieme daalụnụ chukwu ya gọzie unu ka unu si eso anyị n'ụlọ anyị bụ enuani cultural forum onye ọbụla ikiri ibe bụ nye onyinyo m mepụta zipụzikwa ka ndị ọyị kirizikwa maka na okwu ya dị eji ọ sọgbu onwe daalụnụ chukwu ya gọzie unu